balimaw aw nin ye kuma très très très très urgent faransi bɛ ka asimi bɛlɛn ni fɛn fila de ye perezan simi n'i m'i kɔlɔsi faransi bɛ perezan caman sɔrɔ n'o fɛn fila de ye bi ye mercredi 14 décembre 2022 injustice niveau la perezan simi n'i ma se ka mali justice tilen yanni élection cɛ walayi ala hali n'i bolo jɔ kandida dɔ la n'i ma ni mɔgɔw ma tila k'a ba ye ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ si tu es incapable de rétablir la justice avant les élections prochaines dis-toi que tu es disqualifié n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi koyi parce que c'est à dire mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ quoi mɔgɔ an dɔ kɛra muɲu na et puis on, on ne peut plus quoi pour être honnête avec toi fɛn filanan yɔrɔ jumɛn ye mɔgɔ bɛ k'i plaigner bamakɔ ko injustice bɛ ka kɛ awa sɔrɔsiw fana nkalon bɛ ka tigɛ ka nɔrɔ olu la ko kirim bɛ ka kɛ o tɛ fan fila ye awa b'o de documenté k'i kɛlɛ n'a ye bi ye mercredi 14 décembre 2022 président simi i ka d'anw ye an b'a fɛ ka kɛ afiriki sunjata de ye mais n'i m'i sen bɔ mɔgɔkɔrɔ ninnu fana sen na i bin yɔrɔ bɛ kɛ o yɔrɔ ye hali n'i somɔgɔw b'u la i sen b'u sen na walayi mɔgɔw t'u fɛ maliyɛnw ye ninnu fɔɔnɔ de ye adema ni rpm ni u ka dérivé fɛn fɛn bɛ yen nɔ i sen bɔ ninnu sen na ninnu de mali faga bilayi talayi perezan simi an ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔla la maliyɛn bɛɛ y'an seere ye zɔnba kule minnu ye wari mali wari suɲɛ u caman dalen filɛ cnt kɔnɔ foyi tɛ ka k'u la pilasi bɛ ka di zɔnbaw ma minnu ye mali nafolo suɲɛ n'u ka kan ka taa kaso la olu de bɛ ta ka pilasi d'olu ma cnt la est ce que ça c'est juste an bɛ k'a fɔ makɔrɔn tulo b'a la diɲɛ bɛɛ tulo b'a la a bɛ k'aw ka image de salir quoi en voulant faire plaisir à certains individus maliens maliens hali mali wulu bɛɛ ko ko vive Assimi i bɛ t'i yɛrɛ nɔgɔ ni nin mɔgɔ ninnu mun na parce que somɔgɔw ko e somɔgɔ tɛ anw de ye wa a bɛ ka fɛn bɛɛ ɲagami ka fɛnw bɛɛ mélanger ɲɔgɔn na k'aw yɛrɛ mangoya mɔgɔw ye wagati min na aw n'an kun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bilahi hali hali terroriste kun tɛ karala ka attaque k'a wagati la mais depuis aw donna zigizagi la dɔrɔn o ye ko bɛɛ ko bɛɛ ka ko bɛɛ bɛ ka reprendre on on commence à être affaibli encore tout ça à cause de vous an bɛ ka nin bɛɛ fɔ an dusuma kasalen don pas parce que an bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ pas parce que an b'i contre la mais an bɛ ka mun f'i ɲɛna c'est la vérité i sen bɔ nin ko ninnu na i ka baara kɛ ni faso den ɲumanw ye nin justice kelen in bubɛyi sara nin justice kelen in de ka bolo kan dɛ kana ɲinɛ o dossier fana bɛ yen dɛ sitakili mɛri o minɛna adama mɔgɔw fɛ o ni mɔgɔ minnu minɛna o dɔw sara o dɔw fana sara kana ɲinɛ o dossier fana bɛ yen dɛ munna o t'a jugé o bɛ gardé kaso la bɛɛ bɛ ka kule ni injustice in na hali burusi kɔnɔna la mɔgɔ bɛ kasi la ko injustice bɛ yen mali problème kelen tɛ faransi kelen dɔrɔn tɛ dɛ injustice fana b'a y'a dama problème dɔ ye asimi si tu n'es pas capable de régler ça walahi ala ni elɛg n'an taara élection na tan ni crise post électorale n'a ma créer mali kɔnɔ i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ walayi ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna ne tɛ ka kuma k'i goya mɔgɔ ye dɛ ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna n'i ma nin ko in réglé n'i taara ni nin je in ye walayi i bɛ crise parce que aw bɛna mɔgɔ dɔ yira aw yɛrɛ kanubaga caman bɛ ka ban u ye depuis sisan à cause de la justice à cause de l'injustice boubèye sara kaso la à cause de ça a bɛ fɔ fana k'aw ni mɔgɔ min y'a daminɛ k'o tɛ laban transition daminɛ na aw ni boubèye de tun ka di ni bɛɛ ye mais depuis o kɔmansera k'aw kiritike dɔrɔn o y'a yɛrɛ sɔrɔ kaso la ça c'est la vérité minnu ye sonyani kɛ n'olu t'aw kiritike olu tɛ taa kaso la minnu ye sonyani kɛ n'olu y'aw kiritike soit u bɛ mali bila u bɛ taa bamakɔ kasobonba la anw ni ala cɛ ni minnu t'aw kiritike minnu bɛ siran ka taa kaso la olu bɛna t'u kalifa u la aw bɛ taa pilasi d'olu ma tuguni u bɛ segin u jogojugu kelenw kan et puis olu de bɛ mali postes clés bɛɛ la bi parce que dɔrɔn u ko ko vive asimi voilà o tɛ mali kura ye et c'est ça qui se passe c'est la vérité a ye taa cnt kɔnɔ pôle économique ka dossier bɛ dɔw kan sɔrɔdasiw ye dɔw sutura ka u to yen u tɛ taa kaso la par contre mandat d'arrêt bɛ dɔw kan est ce que ça c'est la justice n'a ma nin f'i ɲɛna e kan ka asimi e kan ka trophée de di ne ma parce que ne karira ka nin fɔ e ɲɛna maliyɛn bɛɛ ye n seere ye ne tɛ ne tɛ ne tɛ tugu mɔgɔ ka nkalon kan dɛ ne bɛ mɔgɔ dɛmɛ tiɲɛ de kan walayi ala mais ne kɛlen mun kɛ ne f'i ɲɛna n'i ye n'i taara ni nin sira nin de ye ko nin ye mali kura ye walayi n'i taara élection na n'i ma malo sɔrɔ i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi koyi n'i ma malo sɔrɔ élection na i ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ i bɛ crise post électorale kɛ dɔrɔn u bɛ intervention militaire kɛ k'i kɛlɛ o ka sɔrɔ i nege bɔra bɛɛ la justice injustice ko in bɛ k'i nege bɔ bɛɛ la bi n'i y'a ye jugew bɛ kɛra fo bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ bila ka tila k'a fɔ ko kana kuma ko n'o kumana ko bɛ tila k'o minɛ an ye mun mɛn dɛ c'est ça qu'on a appris mun bɛ ka kɛ nin ye binkanni de nin tɛ justice ye ne fa nenina ka ne ba neni et tout le monde est au courant mun bɔr'o la hali syɛ ma ba fan kan ne fa ni ba nenina mɔgɔ mɔgɔ lankolonw bolo aw minnu bɛ ka transition dɛmɛ mun bɔr'o la u bɛ bɔ bi ko justice justice de bɛ yen a ye nin lamɛn saraka den denjugu denjugu musojugu musojugu den cɛjugu den i fa bɛ kodiwari ne ye kojo de e tɛ kojo de e ye maraka de e de e fɛn fɛn bɛ états-unis états-unis dugu fɛn fɛn na a ye taa seku ivoirien fɛn fɛn bɛ états-unis états-unis dugu fɛn fɛn na a ye taa seku tunkara agresser
voilà a ko ko justice bɛ yen nin tigi ye nin fɔ a bɛ bamakɔ a ye yɛrɛwolo mɔgɔ caman minɛ k'u don kaso la ka mɔgɔ caman minɛ ka sɔrɔ plainte ma don dɛ procureur minnu y'a kɛ o tɔgɔ dɔnnen don o le k'a ka wuli minnu bɛ ka mɔgɔw tɔɲɛ k'olu bɔ mɔgɔw senkɔrɔ mɔgɔw bɛ ka tɔɲɛ don o don k'an ka muɲu o kuma na anw kɛra fali de ye sisan sa quoi depuis combien de temps an b'a muɲu et on a vu que n'i ye syɛ nugu jɔlen ye kolokari don mais aw aw bɛ k'an ɲini aw bɛ k'anw de kɛlɛ o pourtant anw de bɛ k'aw sutura n'anw tɛ yen don min na aw bɛ taga aw cɛdennin minɛ kati c'est la vérité an tɔɲɛna ne fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni foyi tɛ b'o la o mɔgɔ bɛ bamakɔ kɔnɔ aw bɛ taa nugu cogo min na k'o humilier bɔn an bɛ ka nin mun fɔ macron tulo bɛ nin na bɔn diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw lajɛ n'u ɲɛ u ɲɛ woni ye et ça va même renforcer la france contre vous hali ne bɛ maloya ka nin fɔ mais fiyentɔ ni ni fiyentɔ bɛ dɔn na n'i m'i gosi a la a t'a dɔn k'a fɔ ko a t'a dɔn n'i m'i gosi fiyɔntɔ la n'a bɛ dɔn na bilahi fiyɔntɔ t'a dɔn k'a fɔ ko ani mɔgɔ b'a kɛrɛfɛ an kumana i b'a fɔ an tɛ adamadenya aw kɔ quoi an adamadenya yɛrɛ aw tɛ k'an adamadenya minɛ yɛrɛ quoi bonya t'an kan foyi t'an kan alors que macron bɛ ka siran anw de ɲɛ sur les réseaux sociaux aw bɛ ka mun kɛ anw na aw ni ala na ka cɛ mɔgɔ kan ka nin kɛ adamaden ɲɔgɔn na anw de bɛ lebu don o don an minnu bɛ transition kɔ n'an kumana dɔw bɛ bɔ ka ka mali ka mali transition buruja ka nkalon tigɛ arasa ma bɔ ka gouvernement buruja combien de fois minnu tɛ mali fɛ arasa ka mɔgɔ dɔ de filɛ ka nin fɔ ne ma tan ne b'a fɔ n ka ka taa mɔgɔ minɛ mais a ye kangari da o ka dabila mɔgɔ si tɛ kɛ bamanan hali n'i sara mali ko la nin bɛ hali faso kanu don mɔgɔ la vous avez découragé tout le monde aw parents bɛ ka na u bɛ ka taa yɔrɔw la et puis c'est les mêmes personnes de l'adema problème kelen de bɛ n n'aw cɛ asimi bi o ye aw bɛ ka tɛgɛ dili min kɛ minnu ye mali fagali mun kan minnu ye mali faga walahi dimiya maa na bi o y'o di et puis k'aw bɛ gouvernement d'union nationale sigi i ma dɔn aw bɛ k'an faga donc ni min kulela ni posi ni ni ni force bɛ min na dɔrɔn de bɛ lamɛn anw tɔ bɛ affaibli de a tɛ ka k'an na aw bɛ ka k'aw yɛrɛ de la mais aw sigi n'a ye dɛ a kɛra san kɛmɛ a san kɛra san kɛmɛ fila ye o sitakili mɛri ka affaire a bɛ tila ka ja aw kan parce que aw tulo b'a la parce que aw bɛ ka plaisir de kɛ adema mɔgɔ kelen ninnu ye parce que aw somɔgɔw y'olu ye sitakili mɛri taalen kaso la mɔgɔ ani minnu donna a ka conseil dɔ taara don o mɔgɔ dɔ kirisi y'o faga kasobonba la bube sara kasobonba la e bube pas kasoba bube sara n taara kiliniki la je ne sais pas mais a kɛra tun bɛ jisisi ka bolo kan an t'a dɔn ni transition mɔgɔw ka complice b'a la ne tɛ se ka kuma o kan mais ce problème va vous suivre un jour bila bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a b'a to ni activiste dɔ bɛ to minɛn minɛli la dɔrɔn dɔ bɛ taa sa bolo jigilatigɛ bolo saya don nka an ye adamaden de ko bɛ digi an na quoi a kana ko bɛɛ k'aw yɛrɛbakun ye quoi aw bɛ bandaw gɛn ka bɔ yen parce que bandaw y'i ban ni bandaw tun ye m'aw ka mɔgɔw bɔ minisiriya la walayi bandaw tun bɛ to yen vous allez continuer mais o digira aw la mais nka an fana hadamaden nka an fana hadamaden de nka aw ɲɛna ni o o parce que a bɛ ko bɛ digi aw la a tɛ digi anw na a ye sabali sa asimi a bɛ fɛ ka kɛ afiriki sunjata de mais aw bɛ ka mun kɛ nin a tɛ ka an hadamadenya minɛ quoi walayi bilayi ka procureur minnu bɛ ka nin baara kɛ bamakɔ kɔnɔ k'u bɔ bamakɔ kɔnɔ asimi e dɛsɛr'o la n'an taara élection na nin kan kan maliyɛnw ni crise post électorale n'a ma kɛ a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a ye nin video garder ko ko kɛra ça va vous suivre ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna binkanni de bɛ ka kɛ dictatoriya de bɛ ka kɛ c'est la pure et simple vérité adamaden ka bila i lafasabaga la o ye jugu ka saraka de minɛlen i ma a makɔrɔndalen bɛ syɛ sogo ɲimi na lafiyalen bɛ ala ka hakili ɲuman d'aw ma ayiwa fɛn fila de don soit zonba kule minnu bɛ CNT kɔnɔ asimi n'aw bɛ k'olu sutara soit aw b'u bila jisisi ka bolo kan ou bien a ye mandat d'arrêt da minnu kan a ka u bɛɛ lana a k'u bɛɛ bila au même niveau a kana maliyɛn fisa ni maliyɛn walayi bila aw bɛ ka mun kɛ nin ye bɛɛ ɲɛ b'a la sani an mɛnna an muɲunen bɛ et puis pire encore zonba kulew bɛ olu bɛ sutara ka place dɔw ma an minnu bɛ k'an yɛrɛ faga transition ɲɛ anw de bɛ taa an yɛrɛ sɔgɔ kasobonbaw ni fɛnw na k'anw humilier parce que dɔrɔn an ko ko colonel dɔ ka nin fugulan jɛngɛlen don parce que dɔrɔn an ko ko sɔrɔdasi dɔ ka nin man ɲi e m'o fɔ hali n'e bɛ ka transition dɛmɛ o rancune de bɛ bila e contre la moi j'ai été victime nuhun togo a été victime de ça an ko tiɲɛ fɔ minnu ye mali faga ka mali nafolo détourner ka armée ka wari suɲɛ o mɔgɔ caman u caman b'aw kɛrɛfɛ u bɛ n ko bɛ n ko bɛ CNT ni fɛnw kɔnɔ ni min ye wari suɲɛ k'a fɔ k'ale b'aw fɛ o tɛ taa kaso la o ka dossier bɛ nigisi nagasa u bɛ u bɛ sama ka bɔ pôle économique bolo injustice bɛ ka kɛ dɛ aw yɛrɛ de b'a aw yɛrɛ d'a base ye c'est la vérité quoi an de ban tɛ fɛ ka kuma depi an bɛ ka an bɛ ka kuma ji jukɔrɔ non seulement o zonba kule a bɛ k'u sutara a bɛ ka mali nima yɔrɔ fana ta k'a d'u ma pour quel intérêt i m'a dɔn maliyɛnw o tuma na mun de mun qu'est-ce qui se passe avec vous qu'est-ce qui se passe avec vous je ne comprends plus rien n t'a dɔn fɛn fɛn don mais maliyɛn bɛɛ b'aw fɛ hali mali wuluw ko ko vive asimi mais i bɛ t'i yɛrɛ nɔgɔ ni nin mɔgɔ nin ye mun na pour quel intérêt pour quel intérêt i ka ci ci bɛ k'i ka fasoden ɲumanw tɔɲɛ mɔgɔw faw bɛ ka nɛni baw bɛ ka nɛni mɔgɔ wɛrɛ bolo olu tɛ ka fɛngɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka bɔ ka mali buruja olu tɛ ka fɛngɛ hali mali kɔnɔ tɛ ka bolili la a hakilila k'a fɔ k'a kɛra gansan de ya an tɛ fɛ k'an da don olu olu fɛnw bɛɛ la président asimi mun bɛ ka kɛ nin ye sisisi de ye i kana anw ye koyi ne ta alerte de ye parce que nous on veut pas vrai on veut vraiment pas te perdre an tɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ko ka an ka fima i sama i sama k'a fɔ k'i zonzan i zonzan mun bɛ ka kɛ c'est c'est à dire que mun bɛ ka kɛ c'est injuste zonba kulew bɛ CNT kɔnɔ dossiers b'u kan maliyɛn bɛɛ b'a kalama n'aw taara élection na avec avec ça ko mɔgɔ kelen bɛ tila ka campagne kɛ aw ye n'aw ma na fo ne ka sɔrɔ a la ko tɛ tiɲɛ de n'aw nana ko parce que aw somɔgɔw n'u ka di parce que a bɛ ko a bɛ ka baara de kɛ aw tɛ aw tɛ ka mun kɛ a bɛ ka mali c'est a bɛ k'an nasegin kɔfɛ quoi a bɛ k'an nasegin kɔfɛ de quoi on veut vraiment pas que hali ne bɛ ka nin fɔ maloya bɛ ka ne minɛ parce que juguw bɛ tila ka nin ye tuguni faransi bɛ nin ye macron bɛ nisɔndiya a seku tunkara dimi de don mais cɛ ko ko tɛ digi cɛ kɔnɔba la n'i y'a bugɔ kɔnɔ a bɛ digi a la ni ni fiyentɔ bɛ dɔn na ni ni gosi a la t'a dɔn k'a bɛ fɛngɛ la e cɛ digi dan ye danna ye dɛ cɛ a ye muɲu an tora muɲuni na ni kumana n'o a ye muɲu ça va passer bon an filɛ an dan de la n'an ma justice ko in réglé ani élection cɛ dɔrɔn a bɛ crise post électorale créer awa n'a ye crise post électorale ko ko dogolen fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ bɔ parce que aw bɛ ka dɔw sutura u ye sonyɛniw kɛ u bɛ aw kɛrɛfɛ u bɛ k'u diya hali sini parce que dɔrɔn ko vive Asimi ni mun ye sonyɛni kɛ n'o ko ko Asimi i ka fugulan jɛngɛlen don justice bɛ wuli contre la la justice c'est vous an tɛ baga procureur ma an tɛ baga mɔgɔ si ma aw yɛrɛ de ye justice ye ko ko bɛ ka kɛ c'est vous c'est pour que la n'i y'a ye n'i ye sɛnogo jɔlen ye dɔwɛrɛ tɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ ɔ maliyɛn tiɲɛ de fɔlen filɛ aw ɲɛna yɛrɛwolow de b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye dɛ maa min ye yɛrɛwolo ye ni hɔrɔn don n'a bɛ mali fɛ ni dignité b'a la n'a ta ye mali mais mɔgɔ min ka kɛlɛ ye asimi ko kɛlɛ dɔrɔn de mali ko kɛlɛ tɛ o tɛ se ka nin ye awa asimi an b'i fɛ à cause de mali mais nin bɛ ka kɛ an tɛ ka kɛ k'i an bɛ k'i dilan de quoi an tɛ k'i détruire quoi et puis e kan ka e kan ka trophée de di ne ma ne bɛ ka nin tiɲɛ mun f'i ɲɛna bi soit minnu mandat d'arrêt bɛ minnu kan u to u ka na mali kɔnɔ mali nafolo mun sonyɛnen bɛ soit u bɛɛ ka jɛ k'a sara u bɛɛ ka to yen mais an tɛ sélection de la an tɛ sélection de la quoi o tɛ mali kura ye walayi n'i ye namara kɛ ala t'a to i da an tɛ fɛ namara de ka wuli aw nɔfɛ voilà la vérité a k'an bɛn